Igbo mụrụ nze mụọ ọzọ ụtụtụ ọma ọka na-asa enwe special mhm. good morning maka na agbata obi onye nwanne ya eyi tụtụ ọma
mm. onye ọbụla n'ebe a ụtụtụ ọma asị m onye abụrụ onye Igbo nọ n'ebe maka na ife eji agba Igbo erika ọ bụlụ na tata bụ ee eh, mbọsị izizi ị na-esonyela anyị ebe a bụ mbọsị ụka asị gị nnọọ hmm? ife eji mala ọgbakọ ọma a bụ na ụka anyị na-eme ife ndị nna nna anyị rapụọla anyị ebe a ọ bụlụkwanụ gịnị ọ bụlụ ịwa ọjị hmm? on that note ọrabịa be m nnọọ ọjị dị ebe a nzu edo na ose ọla ma akị inu dị na ya so na m bịa kịta mma ebulie gaba ee maka na nwanne nwoke nọ ebe a agbata obi onye bụ nwanne obi na-ekwe ọjị o mana ka m bulie gbajewe na nke Mayor ịma na first time gị na join anyị ebe a maka na ịmara ka anyị si mee o Mayor mazi ihe ya na ya ya eje ka m bulie mm-hmm. gbajewe na nke Mayor Mayor over to you ịmazi ndị ya hand over to ka ha bless zi anyị tata bụ ụka onye kwe Nna ochie. Eji kụzi ebe ọgọ. Akpọnye akpọnye kụzi ebe ọgọ. Anụrụ m onu gị. Akpọnye mmụọ.
Nna ochie ahụkwa m n'ala. Anụrụ m onu gị.
Eh, biko eh, ụmụnne m ụtụtụ ọma nụ nke onye chikwa n'ụtụtụ a ya zelu nụ ụmụnne m eh, nwanne enwebe di obi nwanne nwanne ọgọ anyị ekene ego nọọrị nne nwanne mmadụ Ee, daalụ m. Em, e, ndị be anyị sị na onye wetara ọjị wetara ndụ so eh, nwaada anyị nọ na biya asịgola anyị ọjị ọ bụrụ m ntị ka ntị ụnụ ọ bụrụ anya m ka anya ụnụ anyị wee na-asị na Chineke ya agọzie na ndụ ya ya adị ee biko em, na-egbughị oge ụnụ em, ama m na onye ọbụla n'ebe a fụrụ ọjị a and ana m asị na aka onye ọbụla dị n'ọjị a mana na-egbughị oge ụnụ ka m were ọjị a ee bugalụ oke nwa oke nwa na Agụlụ ka ọ mara ihe ọ ya eji dị ọjị mee oke nwa nwanne m ọjị eze ọ dịkwa eze n'aka daalụkwanụ Hey, Daalụ.
daalụ daalụ meyọ daalụ meyọ ị ma na Agụlụ adịghị igbo ata aja Eh? Em, ekenekwa m unu ụmụ ụmụ igbo ekene m unu niile Em, biko ọkwa ọjị ka anyị ji n'aka ee amaghị m na o nwee onye ga-amara anyị nzu maka na

Onye nkuzi go ahead na. Ị chọkwaa i nwee ike gbanye your camera on.
Okay. Igbo mụrụ m ekene m unu. Igbo ndị ọma ndeewo nụ. igbo si na onye bọlụ chi ya kene chi ya na ọkwanụ chi bụ ndụ ọ ndụ bụ isi enwerọ ihe ka ndụ n'ụwa anụnwa ma n'ụwa ọzọ na otu anụnwa anyị ncha niile pụtara ụtụtụ ọ bụrọ n'ike aka anyị na ọ chi anyị mere anyị wee dịrị m wee sị ka m kene chi anyị ncha niile n'otu n'otu kene mmụọ na-emere anyị ihe na nke anyị na-emere ihe kene mmụọ niile nọ n'ala Igbo oke alụsị niile Igbo ji wee biri eji m nzu n'aka tata bụ ụbọchị orie dịka Igbo si agụ m wee jiri nzu a n'ụbọchị tata na Igbo sị na aka marụ nzu adịrọ mma ime unyi ọ nzu ka Igbo ji achọ mma nzu na-egosi obi ọcha nzu na-egosi ife eji m nzu a n'ụbọchị tata wee na-akpọkọ ezumezu niile nọ n'ala Igbo kpọkọ arụsị niile Igbo ji wee biri kpọkọ ndị nna nna anyị ha ochie niile sị ka ụnụ bịa malụ nzu na chi efo a sị na aka nri kwọọ aka ekpe aka ekpe kwọọ aka nri na otu anyị si ama ụnụ nzu n'ụbọchị taata otu a ka ụnụ ga-esi wee maa anyị nzu ka anyị si achọ ụnụ mma otu a ka ụnụ ga-esi wee chọọ anyị mma otu anyị si echeta unu asị m na otu a ka unu ga-esi wee cheta anyị m wee jiri nzu a n'ụbọchị taata si dịka nna m anyị nzu ka m ji wee na-ekwubi okwu wee na-agọ ọfọ dịka aka ji ọfọ m bụ wee na-asị na ndụ anyị ga-adị na Igbo sị na ndụ bụ isi na a ghara ndụ wee kpaa akụ onye ilo erie m sị na anyị ga-adị ka echi maka na echi ada agwụ agwụ na anyị ga-azụ ka afịa na ama nakọrọ ka afịa na ụzọ anyị ga-abụ ụzọ mmiri na ọ ma bụrụ ụzọ nkụ na ụzọ mmiri adịghị echi ilo a sị m na etiti a na- a- ka anyị ncha niile nọ ebe a ma ndị na-ekiri ekiri ma ndị nọ na eh, na box a sị m na onye na-anụbeghị di ga-anụta ezigbo di onye na-anụbeghị nwunye anụta ezigbo nwunye na anyị ncha niile ga-amụta nwoke mụta nwaanyị zụọ ụmụ ụmụ azụọ anyị nsị na ihe anyị ga-eri ka anyị ga na-enweta na nke ga-eri anyị ma bịakwutekwa anyị a sị m na otu anyị agọ otu anyị si wee gọọ ya n'otu a ka ọ ga-ele na ọtụtụ okwu adịrọkwa n'ụka mgbede na nke anyị ji wee bụrụ mmadụ na mmadụ ka anyị bụ na mmụọ mazu ihe niile nsị na mmụọ mazu echiche obi anyị niile n'ofu ofu karịa ka anyị si wee mara n'otu iru anyị dị n'iche n'iche ka mkpa anyị dị n'iche n'iche nsị na otu onye ọbụla si wee chee n'otu a ka ọ ga-adịrị ya ọ ga-adịrị anyị ncha na eke dịrị anyị n'orie dịrị anyị n'afọ dịrị anyị na nkwọ afịa na anọ izu na anọ igbo ji wee
ise
daalụ onye nkụzi ise onye nkụzi daalụ oke nwe ụbọchị nna ya mụrụ ya

ndụ mmiri ndụ azụ mmiri atakwana ma azụ anwụna eh? ife anyị na-ekwukwe na ọ dịrị nwoke mma ya dịrị nwaanyị mma na akwanụ ka ndị gboo mere ka anyị na-eme maka ka a na-eme anaghị egbu egbu eh? a sịkwa na agbakọọ ka aha iri udene atọtuo anụ dị na ngịga na akwa nya wụ ngịga ka a na-atọtu n'ụbọsị nke taata ma anakwana azọ anụ maka na aka na mma azọ anụ nya wụrụ anụ akarịa na anyị na-akwakwa ọ wụrụkwa nnukwu anwụkwana gị nakwa na ugwu ka anyị na-akwanyere ha bụ ndị mmụọ maka na ọ ha wụ ndị bichara na anyị wee bịa anyị wee jiri ọjị wee na-akpọku akpụ okalete na-akpọku nnukwu oke osisi dị n'ala Igbo ọjị na-akpọku ebenebe na-akpọku anụnụebe na-akpọku ka ha wee wụrụ mmụọ niile nke na-emere ndị Igbo ihe ọma anyị wee na-asị dododo ha bịawakwa na ọjị na akwa ọjị ka anyị ji wee na-akpọ ha asị na tata ya makwa na anyị mma na orie tata ya ewetakwara na anyị ife ọma akwanụ ndụ mmiri ka a na-ekwu maka ya maka na ụbọchị tata na-egosipụtakwanụ mmiri asị na ngozi anyị ga-adị ka ohimiri ọ ga na-ehu dị ka ohimiri hmm? o huru bata o huru baga n'ebe etiri ya ọ bụgodu ebe anyị na-alụ ọrụ ọ bụgodu ebe anyị na-azụ afịa hmm? ebe ọbụla anyị na-emeta anyị ji enweta ihe anyị ji enyere ndụ aka asị na akwanụ ọ ga na-ehu ka ngozi anyị ga na-ehu dị ka ohimiri maka na orie tata na-egosi mmiri a sị na ihe dị na mmiri ka anyị na-ayọkwanụ ihe dị n'ime mmiri ya sekwa n'elu ngozi anyị dị n'ime mmiri ya see enu hmm? a sị na ọ dị n'ala ya pukwe n'ome ee maka na ama ha na ji epuru asụrụ na ana ga-epu ome mana ome ji pụtazi etofuwezi oke a wee sị na akwa na otu a ka ngozi anyị ga-adị asịkwa na ọ dị ebe dị anya ikuku butekwara anyị ya asị na ọ dị n'elu ya daa na ana asị na ọ wụrụ nwoke jie wụrụ nwaanyị wee jie asị aka na okwu ilo ka ngozi anyị wee ruo anyị aka ibe anyị na-agọkwanụ wụ ọfọ ka anyị na-agọ hmm? anyị na-agọkwanụ ọfọ ndụ n'isi nwoke n'ebe a na-agọ ọfọ ndụ n'isi nwaanyị n'ebe a maka na onye kwuru okwu sị gọọlụ m ọfọ ndụ maka na ọfọ ndụ wụ isi akụ ọ ndụ wụ isi ee eh? maka na onye dị ndụ wee ma na o ji ego ka ọ na o jihọ ego anyị wee na-ayọ n'isi nwoke n'ebe a ihe akụ akụ ihe enwe enwe akụ na ụba eh? ebe ọ bụla anyị tiri aka ya agaziri anyị anyị wee jiri ọjị n'ụbọchị nke taata wee na-agọ ọfọ n'isi nwata nwaanyị ọbụla na-ejere anyị aja ije n'isi nwata nwoke ọbụla na-ejere anyị aja ije ee eh? a sị na mbọsị ọbụna ha pụrụ n'ụzọ eh? ha ejecha ha natakwananụ hmm? onye gwuru anyị onunu a sị na ọ kwa n'isi ya na isi ụmụ ya ka ọ ya-eji ekpuchi nya wụ onunu nwa agadi nwaanyị na-etekwara anyị ajọ ofe o techakwana ya dee n'ile ka ọ fụkwanụ ka o si atọ eh? a wee sị na onye ji anyị amụ ije ọrịa ide n'ido ya rịakwa nke ahụ na ọ kwa ọfọ ka anyị na-asụ ya eh? maka na okwu e kwucha wee ṅụọ iyi a sị na ọ ga-adịrị anyị mma na eke dịrị anyị mma na oye dịrị anyị mma na afọ dịrị anyị mma na nkwọ ee n'ahịa na-anọ izu na-anọ nke dị n'ala igbo a sị na ọ ga-amachara anyị mma na ọ maka wee ga-emere anyị a sịkwa na obere azụ kpata obere nkụ nnukwu azụ kpata nnukwu nkụ wee sị na anyị niile n'ebe a na anyị akpatakwanụ dịka nnukwu azụ ee onye ọbụla nwere ihe ọ na-eme onye ọbụna nwere ihe ọ na-eme a sị na akarị na mba anyị ga-ebutela ya akarị ofu eh? maka na adịghị ka ibe na-agụ akwa asị chineke ya goziekwanụ ụmụ nwoke niile n'ebe a ndị nke tolugoro ịnụ nwaanyị na-anụbọ nwaanyị ka o meperenụ ha ụzọ ka ha wee nụọnụ ezigbo nwaanyị ee eh? maka a sị na nwoke nụtara ajọ nwaanyị na ọ kwa nnukwu ihe ọjọọ mere ya wee na-agọ ọfọ ndụ n'isi nwoke niile n'ebe a wee na-asị na mgbe ha ga-anụ nwaanyị na ha ga-anụtakwanụ ezigbo nwaanyị na ọ bụkwana ajọ nwaanyị ka ha ga-anụta ee ka m na-agọkwa ka m na-agọ n'isi ụmụ nwaanyị niile n'ebe a wee na-asị biko doo doo doo mgbe ha ya-anụkwanụ di ka ha nụọnụ ezigbo di ee maka na nwaanyị nụta ezigbo di ị fụkwanụ na ụwa na-atọ ụtọ ee ị fụ na ezinụlọ na-atọ ụtọ na ọ kwanụ onye nke je nụta akanohori ọ dịzịa ka ka ọ na ezinụlọ anaghị atọ ụtọ alụmdi na nwunye anaghị atọ ụtọ na ihe anyị na-agọkwa n'isi nwoke ebe a ogologo ahụ isi ike ihe akụ akụ ihe enwe enwe ka anyị gọọ n'isi nwoke ka anyị gọkwara n'isi nwaanyị ka anyị kpere ka o rere n'aha chukwu na aja ana ise ise ise nwa agụrụ si agụrụ eje ekenekwa m
unu ma unu ma like i said

oke nwa ọ gbakwala ise o ka gbakwala agbalị
ọ gbara ise mba ọyịwa ọma ka a na-ekwu okwu ya ọyịwa ọma sị gawa n'ihu sị gawa n'ihu